One Sardinia est sa rete de impresas de su setore culturale e turìsticu de sa Sardigna fata in provìncia de Nùgoro dae deche aziendas chi traballant in àmbitos diferentes chin sa punna de torrare a pònnere in motu s'economia ponende paris turismu, impresa e cultura e proponende a sos turistas chi arribban in istiu esperièntzias in azienda e in sas istitutziones in su coro de sa Sardigna. In sa rete bi sun Acquario de Cala Gonone, Cala Ginepra Hotel, sa Cantina Gian Pietro Puggioni de Mamujada, sas Autolinias Deplano, sa Domo de Imprenta Elisso, Cloyaf Studio, su Ristorante Montiblu de Nùgoro, Musichè, Portale Sardegna e Telesardegna. One Sardinia l'ant presentau custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa in sa Confindùstria de sa Sardigna de Mesu chi at postu a disponimentu s'esperièntzia tècnicu-giurìdica pro permìtere a sa rete de impresas de naschire. Un'àteru obietivu de sa rete est de apogiare e azudare sa candidadura de Nùgoro a capitale italiana de sa cultura duamiza e binti. A sa dòbia ant picau parte su presidente de sa Confindùstria nugoresa Roberto Bornioli, sos rapresentantes de sas aziendas chi postas paris an unu faturau de dechenove miliones de euro, su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu e s'assessore a sa cultura Sebastian Cocco. Soddu at apretziau sa nàschida de sa prima rete de impresas de su setore culturale turìsticu in Sardigna, sutalineende chi sighit s'àndala seperada dae s'amministratzione pro torrare a bida sa tzitade de Nùgoro e sas biddas a fùrriu. est a nàrrere s'àndala de punnare a sa cultura comente motore de isvilupu. Setichentos bintinove miza euro de balanzos non decrarados a su fiscu e chentu chimbantatres miza euros de iva non versada, est su chi an iscopertu sos finantzieris de su Nùcliu de Politzia Tributària de su Cumandu Provinciale de Casteddu, in s'interi de unas cantas verificas fiscales a un'azienda chi traballat in su setore de s'ispàssiu in Casteddu. Sos finantzeris ant fatu sos controllos pro averiguare si aiat fatu sos versamentos tributàrios in vigèntzia de IRAP e IVA. In prus ant compudadu peri sos movimentos bancàrios de sos contos currentes de sos meres acatande unu pore de dinare chi non figurabat in sa contabilidade de sa sotziedade. Sos finantzieris tando ant istabilidu chi su tantu non versadu a su fiscu est de belle nobichentamiza euro e ant sintzaladu sa sotziedade a s'Agenzia de sas Intradas pro sos provedimentos de leze. Custu manzanu in Nùgoro in sa Biblioteca Satta sa Confservizi Cispel Sardegna, chin s'Òrdine de sos Abocados de Nùgoro, su Comune e sa Tipi ant promòviu unu seminàriu Pro faeddare de luche e umbras in sa disciplina noba de sas sotziedades partetzipadas, sa riforma de su trasportu pùblicu locale in Sardigna, sos àmbitos territoriales. A afrontare custas chistiones de atualidade siat pro sas amministratziones pùblicas siat pro sos tzitadinos bi fin abocaos dirigentes de aziendas pùblicas de sos trasportos, giuristas, amministradores regionales. Sos obbietivos fin de dare unu contributu a chie un'incras at a traballare in su trasportu pùblicu ma finas de faeddare de su profilu giurìdicu de sas partetzipadas, criticadas su prus de sas bortas pro gastos e àteros problemas, e imbetzes sun in gradu de gestire sa cosa pùblica chin contipizu e profetu. S'addòbiu prevìdiu pro custu manzanu in su Ministeru de s'Isvilupu Econòmicu, intre sindacaos e Sider Alloys, sa sotziedade isvìtzera chi intro su bìndighi de frevàriu at a dèpere intrare a s'Alcoa de Portovesme est istau trantziu. Tocat, prima, de isòrbere s'ùrtimu problema, su prètziu de s'energia, una chistione chi si depent negotziare Enel e Sider Alloys pro poder presentare a pustis su pianu industriale. Sos sindacaos sun isetande de los mutire a Roma pro s'addòbiu ube an a dèpere faeddare pròpiu de su pianu industriale e de s'organizatzione de su traballu in fàbrica. E si sa vertèntzia Alcoa paret belle concruia, abarrat a filu pende sa chistione de s'Eurallumina. Sos traballadores an ammaniadu una manifestatzione permanente suta s'assessorau regionale a s'ambiente. Traballadores e sindacaos sun isetande un'addòbiu chin sos entes interessaos in sa procedura de autorizatzione ambientale. Regione, Provìncia de su Sud Sardigna e coordinadore de su Piano Sulcis pro faeddare de sas ùrtimas verìficas fatas. Su progressu in cada àmbitu chi amus bidu in su mundu no est resissiu a ch'ispèrdere una maladia che a sa lebbra chi rendet invàlidos ma si podet curare,

In ocasione de sa Die Mondiale de sos Malàdios de Lebbra, naschia, in su millenovichentoschimbantabàtoro, gràtzias a su contipizu de unu filàntropu frantzesu, Raoul Follereau. Pro dare un'ispera, pro su benidore, a sos malàdios, sos volontàrios nugoresos de s'AIFO, sos amicos italianos de Raoul Follereau, coordinados dae duttor Armando Manca, an postu banchitos in s'intrada de s'Ispidale Santu Frantziscu de Nùgoro, in sas parròchias de Orane, Gavoi, Bitti e Oniveri pro informare sos tzitadinos de sos programmas chi si fachent in sos paisos prus pòveros de su mundu e pro bèndere su mele de sa solidariedade. Su palanzu at a serbire pro azudare sos malàdios de su morbo de Hansen. Sos carabineris de s'istatzione de Budoni e de sa cumpagnia de Siniscola ant denuntziau in istadu de libertade a s'autoridade giuditziària un'òmine de sessantabator annos de Budoni chi in unu terrinu de propiedade sua at fatu una discàrriga abusiva ube si podiat acatare de totu, màchinas, baterias, gommas, atretzadura edile arredos sanitàrios arga ispeciale. Sos militares ant fatu unu controllu in su terrinu agrìculu de s'òmine in localidade San Silvestro e ant cassadu una discàrriga abusiva prena de arga periculosa abbandonada chi podiat peri tosconare su terrinu. Sos carabineris chin su mandau de s'autoridade giuditziària ant secuestrau su tretu de terrinu e l'ant fatu compudare dae su personale de su dipartimentu Arpas de Nùgoro e Ozastra, Acabadas sas indàgines, a s'òmine l'ana denuntziau a pede lìberu ma l'an impostu de classificare s'arga sicundu sa periculosidade de che la picare e de bonificare su terrinu secuestrau. Su referendum consultivu pro pònnere su printzìpiu de insularidade in sa Costitutzione italiana non s'at a fàghere. L'aiat pedidu su Comitau Referendàriu presèdiu dae s'abocau Roberto Frongia chi su bintisete de Nadale de su duamiza e dechesete at depositau in sa cancelleria de sa Corte de Apellu de su Tribunale de Casteddu novantaduamiza firmas collias in totu sa Sardigna. S'Ufìssiu Regionale de su Referendum at botzau custu referendum decraràndelu illezìtimu. Isetande de ischire sa cajone de sa botzadura, su comitau referendàriu est ispantau ca a maniare su cuesitu b'at traballau unu comitau iscientìficu fatu de giuristas famaus, de personalidades de sa cultura e de sa polìtica sarda, ma cheret peri reagire e ricùrrere contra a sa detzisione in totu sos àmbitos giurìdicos. Chin una detzisione chi non si cumprendet, s'Ufìssiu regionale de su referendum at decrarau illezìtimu su cuesitu propostu dae su comitau, de pònnere su printzìpiu de insularidade in sa Costitutzione, iscrivet su presidente Frongia. L'ischiàbamus chi su caminu pro su reconnoschimentu de custu printzìpiu non fit in locu paris che a totu sos issèperos chi che cheren bocare su connotu. Ma mai aiàbamus pessau a una interpretatzione burocràtica chi negat su diritu de sos sardos de impreare pròpiu su referendum. Como amus a ricùrrere in totu sas sedes giuditziàrias pro amparare sa libertade de manifestatzione de sos tzitadinos sardos? Un'ordinàntzia cautelare emìtia dae su zuze de su tribunale de Nùgoro Francesca Lucchesi imponet a Abbanoa de acabare dae deretu cada richiesta de pagamentu de sos conguaglios reguladores chi pertocant sos annos duamiza e chimbe-duamiza e ùndighi, de non minetare sos utentes chi no an pacau o chi che li tancana s'abba e in fines de firmare sa riscossione chi pertocat a custos atos. Pro su presidente regionale de Adiconsum Giorgio Vargiu custos sun sos efetos de su provedimentu emìtiu su bintiduos de Nadale, notificau una paja 'e dies fachet dae su zuze de su tribunale de Nùgoro chi at detzisu de acollire s'istàntzia presentada s'istiu colau dae s'assòtziu contra Abbanoa pro cuntestare sa lezitimidade de sos conguaglios reguladores autorizaos dae sa autoridade de àmbitu. S'ordinàntzia, sutalìniat s'Adiconsum, in prus previdit finas pro cada violatzione de su chi at dispostu su Zuze, chi Abbanoa depat pacare una santzione de chimbichentos e sèghi euro. Pro su presidente Vargiu, chi at ispricadu sos efetos de s'ordinàntzia in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa fata in Aristanis, est unu provedimentu chi pertocat sos setichentos binti miza utentes de Abbanoa e balet chent'e ses milliones de euro in totu. Adiconsum, como, est isetende s'ordinàntzia definitiva e est cumbinta chi su pretu chin Abbanoa pro sos conguaglios reguladores torret in bonu. Custu manzanu an presentadu s'editzione duamiz e decheoto de su progetu Viaggi della memoria, ammaniadu dae Arci Sardigna chin su patrocìniu de su Cussìgiu regionale e s'assessoradu de sa pùblica istrutzione. Custa faina at a permìtere a istudentes de dechennove comunas de sa Sardigna de andare a bisitare su campu de cuncentramentu de Auschwitz-Birkenau e de meledare subra sa tragèdia de sa Shoah. A sa presentatzione ant partetzipadu su presidente de su Cussìgiu regionale Gianfranco Ganau e su segretàriu regionale de s'Arci Sardigna Franco Uda. Dae su duamiz e dòichi sunt istados prus de chimbichentos sos istudentes de baranta comunes sardos chi ant picadu parte a su progetu, faghendeli connòschere sos lager pro no ismenticare e èssere tistimonzos de sos orrores fatos dae su regime nazista. Custu est unu progetu importante chi at sa punna de fagher connòschere a sos zòvanos, pro mèdiu de unu percursu didàticu e de connoschèntzia, una memòria istòrica, chi semus arriscande de pèrdere chin sas testimoniàntzias de sos protagonistas, at nau su presidente Ganau. Sa memòria de sa tragèdia orrorosa de sos campos de cuncentramentu nazistas est biva e atuale. E su presidente de sa Repùblica Mattarella l'at cherfia sutalineare, at cuncruiu Ganau, nominande a Liliana Segre, ex deportada in su campu de Auschwitz-Birkenau e membru de sa comunidade ebràica, comente senadora a bida. This is Congo est su docufilm de su regista americanu Daniel McCabe chi an a proietare cras a sas ses e mesa in s'auditorium de su Museu Etnogràficu de Nùgoro in s'àmbitu de sa manifestatzione Il mese del documentario chi est dedicadu a su tema Il continente umano. Sa rassigna, promòvia dae s'Isre, est arribada a sa chimbe editzione e est in collaboratzione chin doc barra it, Associazione Documentaristi Italiani, e previdit projetziones in diferentes tzitades italianas a su matessi tempus. Su film de cras est istadu presentadu in anteprima mondiale a sa 'e setantabator Mustra de su Cinema de Venezia. Faeddat de su disacatu chi est capitende in Congo, ricu de siendas naturales, chi agradin a sas potèntzias mondiales e a sas multinatzionales. In sas dies coladas ant proietadu su film de sa regista Sabrina Varani, Pagine nascoste. A lu presentare su documentarista Ignazio Figus e Carlotta Lucato, operadora culturale specializzada in cinema. Sa Commissione Consigliare Trasportos at aprovadu chentza sos votos de s'opositzione su decretu legislativu chi pertocat sa continuidade marìtima intre Sardigna e Còrsica In su dibàtidu prima de sa votassione, medas cussizieris regionales ant pidiu a s'assessore de sos trasportos, Carlo Careddu, de dare cara mescamente a una paja 'e puntos cando an a maniare sa gara nova de afidamentu de su servìtziu, aberguare sa casta de sa flota impinnada, mezorare sas conditziones de securesa in sa navigatzione, Una polìtica tarifària in favore de sos residentes sardos e impreu de unu tantu de traballadores de sa ex Saremar chi dae su trinta de aprile an a abarrare chentza disocupatzione. S'assessore de sos trasportos at atzetadu sos inditos de sos commissàrios. In prus at dadu a ischire chi in sas dies imbenientes at a prorogare sa continuidade territoriale aèrea in iscadèntzia su nove de làmpadas pro garantire sa prenotatzione fintzas a Santu Gabine. Pro su chi pertocat su regime nou de continuidade aèrea, s'assessore at nau chi intro de frevàriu s'at a concruire su negotziadu intre Regione, Guvernu e Unione Europea. Est unu negotziadu difìtzile, at ammentadu Careddu, chi pertocat mescamente sa definitzione de sos servìtzios mìnimos, cussos chi, segundu sas règulas de s'Unione Europea, garantint sa mobilidade chentza arribbare a èssere azudos de Istadu. Nois pensamus chi pro sa Sardigna, concruit s'assessore, si depet cunsiderare prima de totu su fatu, chi rispetu a su continente no amus àteros trasportos in gradu de rispòndere a su chi dimandat sa zente a manera normale. Est andende a dennantis su bandu pro assignare su servìtziu de elisucursu de sa Regione eris an fatu s'adòbiu pùblicu pro apèrrere sas bustas chin sas ofertas econòmicas presentadas de sas duas sotziedades chi sun partetzipende a sa gara. Lu dat a ischire s'ATS e sa Asl de Terranova chi at àpiu s'ingàrregu de sichire su protzedimentu. Sa commissione de espertos, chin su responsàbile ùnicu de su protzedimentu de s'ATS, at esaminadu sas ofertas econòmicas, depositadas dae sas duas aziendas amìtias a sa gara, sa Airgreen srl e sa Babcock Mission Critical Services Italia SpA. Sa E-tres e sa NHV NV chi s'est presentada paris a s'azienda italiana Rotor Italia sas, che l'an bocada pro unas cantas irregularidades in sa documentatzione. Eris duncas an cumintzadu a verificare si sas ofertas presentadas sun cunformes a su bandu. Sos iscontos fatos supra sa base de asta sun prus de su deche pro chentu chin d'una minimada de sos gastos in favore de s'ATS de belle deche milliones de euro cussiderande s'IVA puru. Si diat esser cunfirmadu est unu resurtadu de importu ca sas assignaziones rechentes in àteras Regiones an àpiu iscontos de pagu contu, prus pagu de s'unu pro chentu, at nadu Fulvio Moirano, diretore generale de s'ATS. Gai comente prevìdiu dae sa Conventzione chin s'Anac totu sa documentatzione de gara li an imbiare pro sa valutatzione chi li pertocat. Sighit sa protesta de sa Coldiretti Nùgoro Zastra. In una nota s'assòtziu sutalìniat chi pro commo non bi sun sas conditziones pro adobiare cras s'assessore regionale a s'agricoltura Pierluigi Caria. Sas tribulias de sa campagna si podent tocare chin manu. Su pore de pessones chi in custas dies sun rinuntziende a su diritu de votare, torrende·che sas ischedas elettorales a sos comunes, espressan prus de sas manifestatziones nostras sas peleas e su pistichinzu issoro, nana Simone Cualbu presidente e Alessandro Serra diretore de sa Coldiretti. In custos mamentos diffitziles non balet a chircare inghistiadorios chin sos medios de comunicatzione, Pro isorver sos problemas bisonzat de sichire su caminu de s'umiltade e de su traballu, sighint sos dirigentes. In custa manera, imbetzes, non bi sun sas conditziones pro negossiare chin serenidade. Pro cussu torramus gràssias a su prefetu de Casteddu pro sa disponibilidade mustrada a su mundu de sa campagna, ma pessamus chi siat menzus a no l'adobiare s'assessore. Coldiretti Nùgoro Zastra cunfirmat s'istadu de mobilitatzione pro sos problemas de sa campagna in totu sa Sardigna, chi in sas dies imbenientes at a bìere falende in prata sos collegas de sas àteras provìntzias puru. Su setore immobiliare in Sardigna abarrat firmu in su duamiza e dechesete puru, sos prètzios de sos immòbiles residentziales in bèndida e in afitu sunt minimados. Est su chi essit a campu dae una chirca fata dae s'osservatòriu de Immobiliare puntu it. Su prètziu mèdiu a metro cuadru de un'immòbile in Sardigna est de milli otichentos novantasete èuros a metro cuadru, de prus rispetu a cussu de àteras Regiones de su Meridione chi est de milli chimbichentos novantunu èuro a metro cuadru. Fintzas a afitare una domo in Sardigna costat de prus chi no in su Meridione. A livellu provinciale Casteddu est sa tzitade prus cara pro sas bèndidas, sighit Aristanis. Ma Casteddu in su duamiza e dechesete at registradu una minimada de su tres virgola trintaghimbe pro chentu in su valore de sos immòbiles, mentres Tattari est arribbada a su bator virgola oto pro chentu in mancu. Pro su chi pertocat sos afitos, sa minimada de sos prètzios est istada prus pagu chin una mèdia regionale de su zero virgola oto pro chentu, sa tzitade prus cara in custu setore puru, abarrat Casteddu. Sichin sas reatziones polìticas a pustis chi s'Ufìssiu regionale de su referendum at botzadu su cuesiu chi pediat a sos sardos de si pronuntziare subra su printzìpiu de insularidade in Costitutzione. Su presidente de su Cussizu regionale Gianfranco Ganau custu manzanu in s'ìnteri de sa cunferèntzia istampa fata in Cussizu de sos riformadores fit ispantadu pro sa detzisione picada Apo picau atu de sa delibera de sa Commissione regionale pro su referendum. No intro in meritu de sa delibera e de sas cajones chi an fatu detzidere sa Commissione de botzare sa proposta, ma depo narrere chi non so de acordu mescamente ca sa delibera non cussiderat in nudda sa volontade de prus de novanta miza sardos, at nau Ganau. Penso chi su primu passu como siat de impugnare sa delibera e a pustis de istudiare cale si siat manera pro otennere su reconnoschimentu de s'insularedade. at concruiu Ganau, colande peri dae sa proposta de modifica istatutària de cumpartire chin sos capugrupu pro la discùtere a pustis in Cussizu regionale. In una nota su capugrupu de Fortza Itàlia, Pietro Pittalis at iscritu, Non cumprendo sas resones de custa botzadura. Est una sentèntzia negativa, illògica e paradossale. Est una detzisione fora de su tempus, pacu oportuna, sichit Pittalis, chi andat contra a su chi est capitadu in Vènetu e Lombardia chin d'una consultatzione populare pro s'aprovatzione de conditziones particulares de autonomia in sas duas regiones. B'at chèrfiu s'interventu de duas iscuadras de sos pompieres de su Cumandu Provinciale pro torrare a apèrrere, a pustis de duas chidas, su caminu chi dae sa Biblioteca Satta andat a sa crèsia de Santa Maria in Nùgoro chi est unu caminu de passàgiu de importu pro andare in centru mescamente cando su cursu est tancadu. A pustis de sa temporada de bentu de una paja 'e chidas fachet chi ch'at bentuladu sas tèulas de sa coperta de su museu Ciusa e una paja an fatu peri dannu a sas màchinas postegiadas, sa prata non si podiat trabicare, e su Comune at postu sas transennas pro evitare àteros perìculos tancande su tràficu dae Carrera Asproni. Custu manzanu sos vìgiles, chin s'impreu de s'autoscala, sun artziados a sa coperta de su museo, ch'an tiradu sas tèulas periculantes e an postu in securesa su tretu de caminu. Ma si comente sa coperta at bisonzu de àteros interventos, an lassadu tancada parte de sa prata, garantinde però su tràficu dae Carrera Asproni cara a su Zeminàriu siat in màchina siat a pede. Sos dipendentes sardos de sos cumpartos Sanidade e Autonomias Locales, chi an una vertèntzia aperta pro su rinnovu de su cuntratu de traballu, an a falare in prata, su chimbe de frevàriu, in dennantis de su Palatu de sa Regione in Casteddu pro pedire azudu a livellu natzionale. Sa manifestatzione l'an promovia CGIL Cisl e Uil chin s'obietivu de fàghere rispetare sos acordos picados chin su Patu de su trinta de Sant'Andria de su duamizeseis chi sos traballadores, òmines e fèminas, de sas funtziones locales e de sa sanidade pùblica, iscriven sos segretàrios generales de sa Funtzione Pùblica de CGIL Cisl e Uil, Nino Cois, Davide Paderi e Fulvia Murru, Cheren bìere rinnovau unu diritu legìtimu, firmu dae nove annos, su cuntratu natzionale de traballu. Sas organizatziones sindacales pedin chi sa vertèntzia si tanchet in presse. Sos ritardos chi pertocan sas partes normativas e sa mancàntzia de inditos puntuales in sa parte econòmica de sos duos cuntratos, denùntzian sas tres siglas, non rispetan s'isettu legìtimu de custos traballadores. Su Ministeru de s'Economia e de sas Finantzias est adasiande a posta s'integratzione de sos atos de indiritzu chi dian a permìtere de sutascrìvere in presse sos cuntratos de sa sanidade e de sas autonomias locales. Pro cussu, sos sindacados pedin un'addobi a sa Regione. Sa Commissione Consiliare Agricoltura presida dae Luigi Lotto at aprovadu chentza su votu de sa minoràntzia una risolutzione pro sa gherra a sa limba blu chi proponet a sa Giunta regionale de fàghere in totu su territòriu regionale sas campagnas de vacinatzione e de indennizare sas aziendas corfias chin chimbanta euro pro cada capu mortu e de partire su dinare chi abarrat cunforma a su tantu de capos presentes in sas aziendas chi s'acatant in intro de sos focolajos. Prima de su votu s'assessore de s'Agricoltura Pierluigi Caria at dadu sos datos aggiornados supra sa limba blu in Sardigna. Est una maladia chi, rispetu a su passadu, at corfiu prus pagu de su bestiamene e lu podimus narrere ca amus sos datos aggiornados e sicuros. Sos focolajos sun duamiza battoschentos trintanove. Sas bèstias in custas àreas sun otichentos chimbantoto miza seschentos e bintisete, cussas mortas trintasei miza chimbichentos bintunu. Pro su chi pertocat su dinare, at sichiu s'assessore, podimus contare supra duos milliones e mesu de euro zai deliberados dae su Cussizu regionale, chi amus integradu chin dinare nostru pro arribare a battor virgola sete milliones, chi amus a dare a sas aziendas corfias chin d'una procedura lestra zai collaudada pro mediu de sos comunes. S'assessore Caria, in prus, at dadu sos datos de sos pacamentos fatos dae sa Regione pro mediu de Agea pro sas mesuras de su pianu de isvilupu rurale duamiza e batordichi-duamiza e binti chi sun prus de duchentosetantachimbe milliones. Semus cuntentos de su resurtadu, at concruiu Caria, ca cunfirmat sa cuarta positzione de sa Sardigna a livellu natzionale. A pustis de s'apretu de sos assòtzios de categoria de su cumpartu turìsticu alberghieru e de s'interessamentu polìticu de maggioràntzia e opositzione pro trantzire a Santu Gabine su cuntratu de servìtziu pùblicu supra sa continuidade aèrea chi iscadit su nove de làmpadas, Su provedimentu paret arribbau a crompimentu. S'Alitalia, chi paris a Meridiana e Blue Air gestit sos cullegamentos chin Roma e Milano dae Casteddu, S'Alighera e Terranova, at firmau su documentu chi assecurat bolos iscontaos fintzas a Santu Gabine. Meridiana no at istentare a lu facher e cras diat deper atzetare Blue Air puru. chentza sa pròroga a pustis de s'interventu de sa Commissione Cuncurrèntzia de s'Unione Europea, chi at blocau su bandu novu pro sa continuidade aèrea dae e pro sa Sardigna, sos bolos in regime de continuidade si diant dèpere firmare su nove de làmpadas. Amus mantesu s'impinnu, nat s'assessore regionale de sos trasportos, Carlo Careddu, e semus cuntentos pro s'acordu fatu chin Alitalia. Como podimus garantire, comente prevìdiu, sos bolos fintzas a s'acabbu de Santu Gabine isetande de tancare su bandu nou? Eris in commissione s'assessore Careddu aiat nau, aiat dau a ischire chi sa tratativa chin Bruxelles est belle concruia e sas regulas pro su bandu novu si dian poder definire intro su mese de frevariu. In sa chistione de sas conditziones de sos caminos de sa provìncia de Nùgoro, su bonu de trabicare belle a passu 'e òmine, intervenit su segretàriu provinciale de sa Filcams CGIL, Paolo Cao. Cao iscrivet de èssere iscunnortau e de cumpartire su pistichinzu de tzitadinos e traballadores de sa Sardigna de mesu chi cada die sunt custrintos a trabicare custos caminos pro andare dae sas biddas cara a Nùgoro. Sos isseperos fatos pro che cantzellare sos entes intermèdios an fatu a manera chi su dinare destinau a su territòriu como siat impreau pro àteras cosas. Su territòriu nostru a dolu mannu est agutiperau dae sos isseperos isegheraos de chie non connoschet sa matana chi bi cheret pro garantire una bida dignitosa a sa famìllia, iscrivet Cao, e sas peleas de chie diat chèrrere mezorare e crèschere ma non lu podet facher ca non si podet mòghere in trancuillidade pro neche 'e una viabilidade metzana e anticòria. Sa Filcams est apessamentada pro custa penalizatzione imposta dae caminos chi mancu in su terzu mundu s'acatant e petit a s'amministratzione provinciale de èssere portavoche de custu malèssere e paris a sas partes sotziales e aviet una vertèntzia chin Istadu e Regione pro àere una viabilidade chi permitat a sos tzitadinos de si mòghere in gràssia 'e Deus cunforma a sos bisonzos de cada unu e a sos imprendidores de traballare chentza gastos in prus.